obodo ọbụla onye chọọchị na-achị eze lee obodo ahụ anya ọgbaghara na-adị n'ime obodo ahụ biko onye igbo ibe m nwa okorobịa nwa agbọghọbịa ọ bụrụ na mpa gị bụ ofeke biko na-eze ndụ were nwayọọ na-eso ndị mmadụ ọ bụrụ na ihe mee gị na mpa gị ga-asị vute ka e lie n'otu chukwu si chọọ ya biko were nwayọọ nwayọọ na-eso ndị mmadụ o nwere otu ebe a dị nwa bekee bịara bịa gwa m na omenala kacha egbu omenala nna m omenala Igbo kacha egbu onye Igbo karịa omenala nke ya nwa ji nyetụrụ m mana ọ wụ eziokwu isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ na mgbaghara dị n'omenala Igbo biko were ntị onye Igbo l'obi onye Igbo mana chi abọọla taa bụ nkwọ nkwọ na-akpọta ife ọma asị nkwọ nkwọ biko kpọpụrụ anyị uchu kpọpụ ekworo kpọpụ anya ukwu kpọpụrụ igbo ụbịam kpọpụ ihe isi ike mee ka anyị fee gị n'ụzọ dị mma ka anyị were ala anyị anyị sị ka nrọ ọma anyị na-apụta ihe kwa ụbọchị ka nke ọjọọ soro ụra laa ise onye sị ndụ anyị na eke ndụ ya na eke onye sị ndụ anyị na orie ndụ ya na orie onye sị ndụ anyị na afọ ndụ ya na afọ onye sị ndụ anyị na nkwọ ndụ ya na nkwọ anyị sị ndụ ndị igbo nka nka ha ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụla onye sị na igbo ga-adị ya dịrị ezinụlọ ya dịrị onye sị na igbo ga-ala ezinụlọ ya ya chie mee ka ndị Igbo mata chọpụta kwete kwenye ma kwere na ị bụghị ọbịa ya n'ala Igbo Chukwu kere Igbo mee ka ndị Igbo matakwuo gị ka anyị wee fee gị n'ụzọ dị mma ka anyị wee kawa nka ka ndị nna nna anyị ka ihe wee dịrị anyị na mma ugbu a na mgbe niile ebighị ebi ise onye Igbo asị m na isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ na mgbaghara dị n'omenala Igbo aka anyị nọ n'obu ndị ichie ndị nna anyị wee mma mmanụ enwetala otu ka etala ibe cha bọọlụ agụpụzi agụpụ ọnụ ya gazie ihe ọbụla i metere dịka onye igbo ọ kwa site na omenala gị ka ị ga-esi rịọtali mgbaghara were ntị onye igbo n'obi onye igbo ọ dịghị otu chukwu kere gị dịka onye igbo ga-esi were iwu o nyere onye india kpee gị ikpe ọ dịghị otu iwu e nyere onye china a ga-eji si were ya kpee gị ikpe na mmụọ aha m bụ Nkwachukwu Ojagbọ a na-akpọ m Ojiọfọ abụ m onye Olokoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke Igbo mma mmanụ ekelere m ọha nwe eze ekelere m ndị chiri echichi n'ala Igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ Ojiọfọ sị ihe onye jiri ya zere ọ dịghị otu ị ga-esi rịọtali mgbaghara n'aka Chi kere gị dịka onye Igbo ma ọ bụghị site n'omenala Igbo ọ bụrụ na i teela ime dịka onye Igbo ma ọ bụ na ego gị dị ya ọkwa site n'aka Akwalị Ọmụmụ ụzọ ahụ Chineke nyere onye Igbo agbara ahụ na-ahụ maka ya ọ bụrụ na i metụla nwunye mmadụ aka dịka onye Igbo ma ọ na i gbuole mmadụ ọkwa site n'omenala Igbo ka ị ga-esi rịọwa mgbaghara ọ dịghị otu onye Igbo ga-esi bitelie ndụ kaa nka n'ala Igbo ma emeghị omenala Igbo Ojiọfọ kelere Igbo ọ ga-adịrị Igbo la mma eziokwu bụ ilu Igbo mma mmanụ